moni nonse ndabweranso ene bambo ali lero mutu wathu ndi kukonda awo osakondedwa vesi lathu loloweza ndi 1 petro 2 vesi yake 17 chitirani ulemu anthu onse kondani abale opani mulungu chitirani mfumu ulemu lero tiphunzira kuti mulungu akufuna kuti ndizikonda omwe amasalidwa rafael ndi banja lake atasamukira ku dera lina anachita chilendo kwambiri anasungulumwa ku sukulu yatsopano kenako tsiku lina ophunzira wina adabwera kwa iye muholo nati wawa ndine kalini ndimangokuona koma sindimakudziwa bwinobwino nthawi ya lanchi ubwere tizadya limodzi ndi azinzanga padali munthu wina amene ankakonda anthu amene ankasalidwa uyo ndiye yesu adali bwenzi la aliyense ku phwando la chakudya cha madzulo ku nyumba ya simoni ndi komwe anthu adali simoni anali mmodzi mwa olamulira achiyuda ndipo yesu adali atamuchiritsa ku khate lake pofuna kusonyeza kuthokoza kwake simoni adakonzera yesu phwando lalikulu aliyense adapita ku phwandoko mariya anali komweko iye anali munthu amene anthu ankakamba za iye koma sankamuyankhula aliyense ankadziwa kuti ndi ochimwa aliyense ankadziwanso kuti yesu adamutulutsa ziwanda 7 kuchokera mwa iye mwina sanayitanidwenso kuphwandoko koma popeza ankatsatira yesu kulikonse palibe amene adamuletsa iwo amangofuna kuti bola iye akhale chete mariya amadziwa za mbiri yake amadziwa kuti samawerengedwa mu gulu la anthu abwino koma anafuna kuonesa kuthokoza kwake kwa yesu iye anatenga nsupa ya alabasitelo ya mafuta onunkhira bwino popanda omuona iye adathira mafutawo pamutu ndi pamapazi a yesu misonzi yake yachikondi ndi kuthokoza idatsikira mu mafuta mwakachetechete adagwada pansi ndi kupukuta mapazi a yesu ndi tsitsi lake lalitali mwina palibe amene adakazindikira pakapanda kununkhirako kununkhira kunanunkhira ndi kufalikira mwachangu mchipinda chonse ndipo anthu anayamba kuyankhula mafuta amenewo ndodula iwo adanong'onezana mtengo wake ndi malipiro a munthu omwe amalandira chaka chonse akadagulisa ndalamazo akadapereka kwa anthu osauka apa angoononga basi simoni anali ndi lingaliro losiyana zikadakhala kuti yesu analidi mneneri sakadalola kuti mzimayi ameneyo amukhuze ndi wochimwa kwambiri mariya anagwidwa ndipo adachita manyazi yesu ankadziwa zomwe simoni amaganiza ankadziwanso mmene mariya amamvera mlekeni iye anawuza amanong'onowo pakuti osauka muli nawo pamodzi ndi inu nthawi zonse koma simuli ndi ine nthawi zonse wandichitira chinthu chabwino kwambiri ndipo yesu adatembenukira kwa simoni amuna awiri anali ndi ngongole kwa wobwerekesa ndalama munthu mmodzi adangongola ndalama zokwana 500 winayo anangongola zokwana 50 wobwerekesa ndalama uja adadziwa kuti palibe munthu yemwe angakwanise kubweza ngongole yakeyo ndipo adawakhululukira ngongole zawo mukuganiza kuti ndi uti wa iwo azaposa kumkonda ndikuganiza kuti amene anali ndi ngongole yayikuluyo adatero simoni wanena zoona adatero yesu pamene ndinalowa m'nyumba yako sunandisambise mapazi anga iwe sunathire mafuta pamutu panga sunandipasenso mpsyompsyono wa mtendere koma mayiyu adachita zonsezo komanso zina zambiri wakhululukidwa kwambiri ndipo amandikonda kwambiri yesu adalemekeza mariya munthu amene sadali olemekezedwa mwa anthu onse omwe adali paphwandopo anayamikiranso zomwe adachita kuposa za simoni munthu womaliza yemwe aliyense adamuganizira adakhala chitsanzo chabwino ulemu otero udadabwisa mariya adazolowera kusakondedwa ndi kusalidwa koma tsopano anali kuyamikiridwa tonsefe timadziwa anthu onga mariya anthu omwe sawerengedwa penanso kunyozedwa yesu adaonesera chifundo kwa mariya adampangisa kuzimva kuti ndi ofunikira komanso oyenera kulemekezedwa yesu akufuna kuwerengera aliyense m'banja lake monga mmene adawerengeranso mariya ndipo amafuna kuti ifenso